kumayambiriro a chaka chino kunatuluka lipoti yokhudza mmene maufulu akuyendera mdziko muno kodi ananena kuti chani malawi pansi pa chakwera kulibe ufulu anthu akuzunzika kwambiri kuti apange mademo akungomangidwa detention without trial there is interference in privacy wapolisi mpaka kumakuchita fosi kuti aone foni yako without permission ndiye mmafonimo muli Atilomane mpamba kodi satibera there is restriction on freedom of expression atolankhani akangodzudzula katangale wa mboma komanso kuphedwa kwa Allan Witika azikhale ng'oma kutumiza polisi kuti aziopseza in the name of defamation case inu izizi tinazionapo kale mbuyomu ndipo sizachilendo tinali ndi jack mapanje kamlepo kaluwa komanso chakufa chihana anamangidwapo mbuyomu chifukwa cholankhula maganizo awo zokhudza dziko lino si zachilendo zimene mukupanga zoopseza anthu koma vuto mukuzipanga munthawi yolakwika panopa tili mu democracy kamuzu banda anapha mkwapatira mhango chifukwa chomudzudzula nkhani zakatangale ku zambia kuti zinachitika zimenezo mkwapatira mhango anaphedwa pamodzi ndi ana ake 8 akazi ake awiri ndi alendo awiri anthu onse 12 anaphedwa tsiku limodzi ndi kamuzu banda chifukwa chodzudzula katangale pali anthu ambiri amene anapita ku detention without trial chifukwa chodzudzula nkhanza za kamuzu chifukwa chodzudzula katangale amene amachita kamuzu that was one party system 1994 tinavotera democracy anthu amalankhula za kukhosi mbuyomu tinaona kunkuyu azikhale ng'oma akunena kuti ayi dpp inaba trillion kwacha kodi anamangidwa akhala akunena nkhani za maalubino anamangidwa kapena alipo anatumizira defamation case no chifukwa choona kuti we have freedom of expression mwachidule malamulo a dziko lino amalola freedom of speech free association komanso freedom of expression boma lilibe mphamvu zoletsa amalawi kumalemba kapena kulankhula za kukhosi pa social media pali anyamata ambirimbiri amene anapatsa ndalama kuti a mcp amanyoza pamene paja anayamba atamangidwa nde ife tikadzudzula nkhani zakatangale kuti ayi ena ake akumalandira 2 billion kupatsidwa 2 billion chifukwa chotenga contract yanjanji basi ndiye akulusa kuti ayi timange amene timange ngati zomwe zichitira general champanikiza mukumbukira general champanikiza anamangidwa nkhani yomwe ya CR20 ndi akuti chifukwa choti ndendendanena ndi akugwiritsa ntchito ndalama akupereka bounty ati tikupasani 6.5 million mukamgwira amene akuluakulu chilungamo olo mutagula ndi ndalama chilungamo ndi chilungamo ifeyo zimene tinanena kunena kuti inuyo munalandira 2 billion tinanena chifukwa tinatsinidwa khutu ndi akuluakulu kumene koko tikuzidziwa and that is true pamene malubino ankaphedwa mdziko muno anthu amankhula zambiri ena amati ayi heatherwick ntaba ndi amene akupha malubino iye ayipita muthalika koma palibetu defamation case imene yachitika kwa akunkuyu lero tikunena za alan witika musakwiye that's life that is freedom of expression kumalawi kuno aliyense akhoza kupita kumademo ngakhalenso kusonkhano wa ndale palibe kuti muzituma anyamata achipani ndi kumaletsa mademo kodi sinu nomwe 2019 mpaka 2020 munkayenda mumsewu ndi kumanena kuti that is freedom of association that is freedom of expression that is freedom of speech sinu nomwe achakwera ndazikhale ng'oma pamodzi na kunkuyu you were speaking whatever you want to speak ndiye lero muzitiletsa ife kulankhula that will not be accepted kodi ndi boma la mtundu wanji longokhalira kuba mabiliyoni mabiliyoni a ndalama akusungidwa ku america dubai tinanena kale kunena kuti there is ku nocma kujako kuli makampani okwana 4 amene akuyendetsedwa ndi anthu andale achina chakwera this is true and you cannot deny it olo mutandimanga but that is true ndalama za malawi zikagule mafuta ku nocma mukuzitenga nkumazipitisa ku dubai ku uk ku america kumakasunga what is that pomwe amalawi kunoko akuvutika ndiye mufuna muzitiopseza kumanena kuti hey, this is defamation case what for sitikuopani pamene amalowa mboma chakwera anatiuza kuti adzachepesa mphamvu za president koma lero iyeyo ali ndi mphamvu zochuluka kwambiri kuposa ngakhale kamuzu banda ndikunena pano akumachita kusankha ana ake in public offices kuli kuchuluka kwa mphamvu kodi inu simunaone violet chakwera kupita ku, ku embassy ku ku uk kukaba ndalama za boma zimenezi ndi mphamvu za president kulamula kuti mwana wangayi ndikufuna akhale apa mwana wangayi ndikufuna atenge contract iyi yanjanji mwana wangayi ndikufuna atenge aziperekera kwale misewu yonse imene ikumangidwa mdziko muno mphamvu za president kuchuluka kuposa kamuzu banda what is that tikangolankhulapo akuopseza akuwauza zikhale ng'oma mwamuona mwana amene tammangeni A- akuwauza akunkuyu nkhani ya alan witikatu imene yavuta kwambiri basi tammangeni amene titsegule defamation case timukhaulise akhale kundende koma chimene mungaziwe chonena kuti achakufa chihanatu anakhalanso kundende a jack mapanje ndi anthu ambiri amene anakhala kundende just because of freedom of expression ndipo sitikuopa lazarus chakwera anaonjeza kuti acb ndi parliament zizakhala independent lero acb panja penipeni komanso leader of opposition ali mmanja mwake pomwe president inu munaziona kuti leader of opposition kumalamulidwa ndi aboma munaziona kuti zimenezi pali zambiri zimene chakwera analonjeza koma sizikutheka mafuta azakhala otchipa fetereza 4000 chakuti ndi zina zambiri zonsezo sizikutheka that is defamation case chakwera anenera wanamiza amalawi zinthu zambiri kwabasi anapusisa amalawi pampando pamene ali paja

kamuti sungati fomu ndi mphamvu koma muziwe zoti ukakwera pamsana pa njovu usamati kulibe mame inuyo ngati amalawi ndimafuna ndikufunseni kodi chakwera ananena kuti chani zokhuza apolisi ananena kuti ine ndikadzakhala president apolisi sazayimanso munsewu ndikakhala pa ulendo lero bwanji apolisi akuima mmbali mwa nsewu for more than 3 hours ndinamva chisoni kwambiri kumana ndi wapolisi akundipempha 100 kwacha kuti agule mandasi akumudikira chakwera pa ulendo wakupita kusalima koma apolisi matama akangowauza kuti ayi takamangeni wakuti kuthamanga kuwamanga koma si mmene akuzunzikira mwachidule si bwino kuti mukaona kuti wina akakudzudzulani ndiye muzinamizira defamation case zimenezo siziloledwa zikakhala zimenezo nde iliyonsetu ma defamation case ndi ambirimbiritu amalawitu akufunani achakwera nkhani ya 4400 fertilizer 14000 passport kudya katatu free duty free duty free week zikutheka mafuta otchipa alipo that is defamation case mupite court baba mukayankhe zimenezo osati muzitipusisa apa kuti eh kumatiopseza ndi unyolo kumanga topa we will not fear you ineyo mutandimanga koma muziwe zoti zimene mayankhulazi

bakili muluzi timamunyoza pompano anthu amenewawa tikanyoza samayankhula chilichonse because they are democratic koma mcp tambala wakuda ndiwoyipa tikakunyozani mufuna muzilimbana ndife no sitikuopani pampando pamenepopo popanda chilima achakwera simukanakhala president a moses kunkuyu ndi zikhale ng'oma amanena anzawo mmisonkhano kunena kuti ndakuba komanso akupha koma apolisi samawamanga ndipo kwa mcp kuli anthu adzikamwa amalankhula kunyoza anzawo koma samangidwa koma ukangowanena pa nkhani zomwezi amatuma apolisi kuti azizunza anthu ndiye timafunsa kuti